Since, fada leathchliathánach ar thaobh eile den pháirc ag éirí agus á fáil go hálainn ar iarraidh. Ansin tá Colm O'Callaghan agus Colm O'Callaghan ag tíocht chun cinn, buailte ag Colm O'Callaghan. Triailfidh siad an scór seo, buailte ag Brian Ó Drisceoil, ceann mór ard agus dhá chúilín ag Brian Ó Drisceoil. Ó Drisceoil siar píosa beag eile, tháinig sé leis an gceann sin go dtí Mark Cronin, ag dul isteach taobh istigh den stua, triailfidh sé an ceann seo taobh amuigh den stua, Go hard, tá siad ag breathnú ar a chéile, tá sí thar an trasnán, an dara, dara pointe, má thuigeann tú leat mé, dhá phointe eile faighte ag Corcaigh ansin go triail is é, díomá don slua, tá sí aige go fóill, tá sé sáinnithe anois ach tugann sé siar ansin í go dtí Mark Cronin, Mark Cronin, pas an-ghleoite isteach sa spás go bhfeicfimid céard atá istigh ann, níor thóg sé an marc di, tuigeann sé sin í a dhéanamh, b'é Chris Óg Jones atá ann, tá sé sáinnithe ar aon nós, tá Chris Óg Jones á bualadh, déanta go maith, Chris Óg Jones, Chris Óg Jones, agus. Pointe gleoite faighte ag Chris Óg Jones. Seo chugainn iad anois. Theastódh scór go dóite uathub agus Gareth Smith leis an, Gerard Smith leis an liathróid. Smith á bualadh isteach ansin go hálainn go dtí James Smith. James Smith ag dul chun cinn. Tá seans ar scór ag James Smith. Cén fáth ná bhfuil sé? Níor bhac sé leis. Buailte ar ais anseo. Buailte go hard. Cá bhfuil ag teacht ansin? Tá sí thar an dtrasnán agus cúilín eile faighte ansin ag Seán McEvoy agus an bhearna laghdaithe anois.

Tá sí caite isteach aige. Faighte ansin ag Gearóid Mac Thiarnáin. Gearóid Mac Thiarnáin Ó! Bhí an pas. Bhí an smaoineamh go maith ach níor éirigh leis an bpas. Ó! Tá sí sin faoin aer fhada ag Fearghar. Corcaigh. Aon dabht tá sí ag baint ar ól. Is í faighte ar ais anseo ag Barry Donnelly. Donnelly á bualadh isteach anois agus í faighte ag Seán McEvoy. Seán McEvoy siar a tháinig sé leis an gceann sin. an dá phointe seo triailte go hard agus an-chúilín ar fad. Dhá chúilín James Smith ansin do Chontae an Chabháin. Killian Brady go dtí Niall Carolan, Carolan, tá Chris Óg Jones éis feall a dhéanamh agus tá Carolan ag taisteal leis. Tá goite go dtí an líne ceathracha cúig eile, bhfuil éinne aige leis an bpas a thabhairt? Tá an pas tugtha aige go dtí ag Ciarán Brady. Ceann mór millteach ard, cá bhfuil an ceann seo agus dhá chúilín eile in airde ag Contae an Chabháin ag Ian Maguire. Ian Maguire ag taisteal leis. Pas anonn anseo go dtí Rory Maguire. Maguire ag dul chun cinn. Maguire ag iarraidh duine eicínt a bheadh in ann pointe a fháil, a aimsiú agus tá sí faighte aige, anonn anseo agus í faighte anois ag Rory Deane. Rory Deane ag dul chun cinn. Rory Deane, Cathail O'Mahony, Rory Deane go.

Buailte go hard aige. Ó! Ó! Ardchúilín! Ardchiceadóir! Ó! Cic saor atá ann. Leanfaidh siad ar aghaidh go seo chugainn. Níl an t-am acu. Níl fanta ach cúig soicind déag agus tá, tá, ní mór dóibh deifriú isteach sa spás. Ní mór dóibh Gearóid Mac Thiarnáin a fháil le haon pheil. Leanfaidh siad ag imirt ar aon nós go dtí go n-imeoidh an pheil as an imirt.